ihe ndị a bụ ndị Eha Amufu ihe na-eme na Eha Amufu Eha Amufu bụ ihe a n'ebe a ihe na-afụ ha kịta ọ bụ ihe ha na-ebe akwa arịrị maka ihe ndị Fulani na-eme ha na-ayọ ọha na eze ndị Igbo ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka anyị gọvanọ Enugu steeti Peter Mbah ya gbatara ha ọsọ enyemaka na a na-erepu ha na-ele nwaanyị anyị na-anụ ihe ọ na-ekwu maka repin a na-erepu ha a na-egbu ụmụ ha egbu di ha ile ndị a niile anyị ma na some of them bụ ndị ajadi ka e si egbu di ha egbu ha egbu di ha ị na-anụ emegidere emekete nwaanyị a wee nwụọ egbuo nwaanyị a ọ bụ ọha na eze ọha na eze ka unu na-anụ unu na-anụ ihe na-eme onwezi anyị na-eri ihe a niile bụ ihe na-eme na Eha Amufu Eha Amufu n'Isi Ụzọ lokal gọọmenti o nwere ihe ndị isi ndị politishan na-eme chiaman lokal gọọmenti o nwere ihe ọ na-eme gọvanọ Enugu steeti o nwere ihe a na-eme so nwoke ihe a na-eme ihe a niile bụ ụmụ nwaanyị a mafụtara na iwe na-ewe ha ha too road blọk na o nwere ebe ọ bụla ndị mmadụ na-aga maka na gọọmenti achọrọ inyere ha aka so ha ma na onwe ha na-ebe akwa arịrị ka gọọmenti nyere ha aka eh? ha na-ekwu maka repini ebe a si otu esi edina ụmụ nwaanyị n'ike egbu di ha egbu ụmụ ha ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị a nọ ebe a kịta bụ ndị bụzi ndị ajadi ọ bụghị na di ha nwụrụ ọnwụ ọnwụ chi mana ọ bụ ndị Fulani gburu ha ndị a na-ayọ ayịyọ gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka gọọmenti Enugu steeti gọọmenti of Nigeria gọọmenti Federal Republic of Nigeria ndị a sị unu gbatara ha ọsọ enyemaka ihe a na-eme ha adịrọzi ha mma iwe na-ewe ha otu esi eme ha ọ dịrọ mma lee ha anya ihe a na-eme tata 4th of March 2025 ihe a bụ Federal Road bụ ihe a ha nọ na ya enwere any muvmenti na-aga iwe ha bụ otu esi eme ha ka esi egbu ha a na-erepu ụmụ nwaanyị erepu ụmụ agbọghọ ụbọchị niile ndị a na-agba ọsọ ihe a bụ ihe a na-eme ha ha na-ebe akwa arịrị ọga ha anọrọzi ụmụaka ha anọrọzi repin ebe niile ha kọcha ugbo ekwere na ha na-aharvest ugbo ha kọrọ so ha na-ayọ ọha na eze ndị Igbo unu gbatara ha ọsọ enyemaka gọọmenti Enugu steeti gbatara ha ọsọ enyemaka gọọmenti Isi Ụzọ lokal gọọmenti ka gbatara anyị ọsọ enyemaka ihe na-eme karịziri akarị ndị ndị ha niile ndị kọmuniti ụwa ha na-ayọ ayịyọ unu ya gbatara ha ọsọ enyemaka intanashọnal kọmuniti ha na-ayọ ka unu gbatara ha ọsọ enyemaka ee ihe na-emebi emebi agwa gị ha na-egbu every day silently a na-ekpe egbugo about more than 100 this week onweghị ihe na-eme more than 200 ka egbugoro last month onwerọ ihe gọọmenti na-eme a na-egbu ndị a silent ọ ya mere iwe ji wee ụmụ nwaanyị ahụ mapụta iro taa tọọ road blọk na federal road niile dị na Eha-Amufu ụzọ niile dị na Eha-Amufu ha sị na onweghị onye ebe ọbụla mmadụ ga-aga eh, ka gọọmenti nyere ha aka ya bụ ihe a na-ekwu lelee vidio anyị anyị lee vidio anyị fụ na ndị a bụ ụmụ nwaanyị Eha-Amufu niile bụ ihe na-ebe a eh? otu a ka ha si tọcha road blọk na different part of the road na-aga na Eha-Amufu a sị ka unu nyere ha aka iwe ha bụ na a na-erepu ha Fulani na-egbu ha Fulani herdsmen na-egbu ha na-erepu ha a na-emebi ihe a kọrọ n'ugbo edina ha n'iro edina ha n'ime ọhịa otu a ka e si egbu ụmụ nwoke egbu ụmụ nwaanyị ejide ụmụ nwaanyị ha erepuo ha eji ha n'ike ihe a bụ arụ unu gbatara ndị a ọsọ enyemaka a na-akpọku chairman lokal gọọmenti ka ọ gbata ọsọ enyemaka eziokwu na ọ bụ nwafọ Isi-Uzo ya gbatara ndị Eha-Amufu ọsọ enyemaka ee eh? a na-akpọku gọvanọ Enugu steeti ya gbatara Eha-Amufu ọsọ enyemaka otu a ka ha si akpọku ma prezidenti of Nigeria ha gbatara ọsọ enyemaka maka ha dịrị iche geenu ntị Ọhanaeze ndị Igbo nụrụ ya onye ọbụla bụ onye Igbo ga-enyenwuru ndị a aka ha nyere ha aka ihe na-eme adịrọ mma biko This is women of Eha-Amufu demonstrating the feelings, the destruction, the devastations that the Fulani herders has caused.